so that anytime I post video, you'll be notified. Remember, don't forget as well to put your comment below, like this video and share it as well. Let's go to the video. Thank you so much.
Wow. N'ala Igbo, anyị amaghị ụdịrị ihe dị otu a. Anyị ahụbeghị nga a na-egbu mmadụ na-ata mmadụ, gwuo ala na-eli mmadụ, a na-ebugide ya na ọ wụ ndị Biafra. Mba na ọ wụghị ndị Biafra. Ihe a wụ ndị enemi anyị. ndị mere gbara ọsọ na-abata gịnị wụ herdsman gịnị wụ unknown gunman anyị na-ahụtacha ndị a kemgbe wiki ọnwa ole gara aga anyị nwetụbeghị ya n'ala Igbo mbụ nga a na-awa na-ahụzi mmadụ na-ata na-ajụ na-ayọ Chineke sị ya biko gịnị ka anyị mere because of insecurity enwere ihe anyị nwere n'ala anyị nwere insecurity ndị iro anyị na-ebubata ha emee ha sị ọ wụ ndị Biafra ha sị na ọ wụ anyị mana ọ wụghị anyị anyị ahụtụkwa ụdịrị ya n'ala igbo kemgbe e si mụọ m ahụtụkwa ụdịrị ya so ana m ebe akwa na-ayọ sị biko ka ha bịa gbata anyị ọsọ nyere anyị aka ka anyị gbata ihe na-eme ihe a n'ihi ndị enemi anyị agbaala anyị okirikiri ndewonụ dịka gwa anyị si akọwa dịka esi kọwara anyị na mbụ na ọnwa a na-amapụta ndị ọchịchị ọfụụ n'otu BIM MASSOB ndị na-achị Biafra internal gọọmenti kee ihe ị nwere ike ịgwa anyị na ọra na-ege gị ntị maka nke ahụ yes ihe m na-ekwu n'ebe ahụ wụ Biafra internal gọọmenti wụ ebe eji aka mechie ihe elekshọn anyị na-awụ excellent onye o rurule gị chịchaa na-apụ nwanne gị abata anaghị esere ya okwu mgbe ị chịrị afọ ole asị gị chịa gị chịa gị pụọ nwanne gị abatakwa anaghị ele mmadụ anya n'ihu anaghị ele ma i ji ego ọ wụ amamihe nke ị nwere ka ị ga-eji achị anyị na nke anyị nwere nke ị chịrị achị mara na ị chịtara ọfụma anyị amara n'ihi ụmụnne anyị ndị obodo ndị ọzọ otu ha si eme elekshọn awụghị otu Biafra si eme elekshọn elekshọn anyị na-aga free and fair gị chịtasị gị pụọ gị pụọ anaghị agara ya kọt anaghị alụrụ ya ọgụ a na-abata disemba this year disemba anyị nọ na ọ ga-apụ ndị ọzọ ga-abatakwa ndị ọhụrụ ga-abatakwa gọọmenti anyị ga-echenjikwa ya na-aga mana ị gaghị anụ na a gbara akwụkwọ ị gaghị anụ na enwere onye sere okwu ị gaghị anụ na e nwere nwanne na nwanne na-ese otu a ka anyị chọrọ ya otu a ka ọ dị n'ala Biafra taa udo dịrị gị dịka a na-aba na emume ekeresimesi ime emume ncheta ọmụmụ kraịst nke nwụrụ n'afọ ole gara aga o nwere ndụmọdụ ị ma na a na-adị eme n'ala Igbo a baa na emume ekeresimesi ndị Igbo be anyị etinyecha ihe ọbụla ọnụ ma ụgbọala ma ụgbọelu ma ndị na-agba na mmiri ma ihe ọbụla ihe ọbụla na-arịcha ọnụ kee ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo be anyị maka nke ahụ ihe m na-agwa ndị Igbo wụ na krismas a gị lee anya ugbu a federal gọọmenti of Nigeria ebulere fuel elu because I come under them anyị ka nọ ndị anyị na ha anyị nọ n'okpuru ha ọ gịnị ka anyị ga-eme mana fuel nke a na-eweta be anyị ụmụnna ya echebe a na-etijuju ihe aka gị lee transpọtụ na ha ebuligo transpọtụ elu n'ihi na ọ Christ- ọ- ọ kristians ọ ndị ndị kristians na-eme maka eh, kraịst eh, ụbọchị a mụrụ kraịst ọ ihe a ha ji bulite ihe niile elu ugbu a anyị amaghị ihe anyị ga-eme anyị anọghị na gọọmenti mana gọọmenti of interim gọọmenti of biafra anyị lebe ala na-ebe akwa na-akpọku United Nations na-asị ha n'anya ihe na-emenụ ha bịa gbatara anyị ọsọ enyemaka because this non-violent anyị na-eme anyị na-eme ha ewerezi ya n'ọnọdụ na anyị amaghị ihe anyị na-eme ka ha ji na-emegide anyị na ọtụtụ ihe na-eme n'ala Igbo taa lee na ugbu a ị ga-azụli rice ị ma abanwu taxi ị gaghị abụla ebe ị na-aga fuel nke anyị ha ebulile elu n'izu ha nọ n'isi

dịka i si kọwaa ị chọrọ ịkọwatara anyị na ọ ndị gọọmenti bụ ndị na-etinye ego na ọnụ ego dị ukwuu ma a na-eme emume krismas ka na ọ ndị igbo be anyị na-etinye n'onwe ha yes
ọ ndị gọọmenti gọọmenti bịa bulie fuel elu ndị igbo ebidozi na-etinye nke ha ndị ọjọọ ọtụtụ ndị ọjọọ ma ọ wụghị naanị ndị igbo ma ndị awụsa ma yoruba ndị gbatara ọsọ ebe a n'ihi ha na-eme krismas ha eji aka ha buliche ihe niile ka a sọpụrụ ndị igbo ka e dowe ha ọnọdụ ata ahụhụ n'ihi kraịst bịara gbapụta anyị n'ọnwụ ọ bịaghị gbapụta anyị sị ka anyị taa ahụhụ ọ bịara gbapụta anyị ọ gbapụtakwasị nwere ihe ndị a na-eme ihe a na-eri eri ma ọ gịnị ka e bulie ya elu ọ bụ ihe gọọmenti na-eme ya wụ na e nwere ezigbo gọọmenti n'egbughị oge ọ bụ na i nwere ike inye ndị igbo be anyị ọkachasị ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-etolite etolite nwere ike inye ha ndụmọdụ dị na nkenke dịka na ha ba emume ekeresimesi ma gọọmenti ga-elekwasị anya na ihe a na-eme krismas ebudata ihe budata ihe ka onye ọbụla ka ọ dịrị onye ihu na onye azụ mma but taa the federal government of Nigeria achọghị ịma ọ ha na-eji aka ha ebuli ihe niile elu na-eme ka ọ na-esili ndị eh, Biafra ike na-eme ka ọ na-esili ndị Kristians ike so taa ọ ayịyọ ka m na-ayọ sị biko ndị Igbo chetanụ Chineke thank you chetanụ Chineke ndewo thank you ndụmọdụ m na-enye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị nne na ndị nna maka krismas anyị dị mbụ na-agbabu krismas krismas zi adị anyị apụta mana onye ọbụla ga-akata obi onye ọbụla ga-ewere ekpere soo ihe niile bịanụ krismas a wụ maka anyị bikọs ndị iro anyị abatago bata na krismas lee n'ụmụ okorobịa

mana onye a na-eme nke ọzọ onye a na-eme nke ọzọ a na-achọkwa ya iwe ga na-ewe Chineke mana taa a na-enye ndụmọdụ kachakwa ụmụ okorobịa kachakwa ụmụ agbọghọbịa ọtụtụ ga-aga na-aṅụ ihe aṅụmaṅụ dị iche iche ọtụtụ na-eme ihe dị iche iche but ndụmọdụ m na-enye ha taa wụ ka onye ọbụla jilata onwe ya onye ọbụla jilata onwe ya ihe a na-eri eri na ihe a na-aṅụ aṅụ agwụbeghị bikos ihe a na-eri eri na ihe a na-aka mụba dị n'ihi na krismas a gawa krismas ọzọ ga-abịa so ndụmọdụ m na-enye ndị nne na nna ebula ihe ọbụla elu ndị nna nga aka gị ha gị ime iwe n'ụbọchị ahụ gị ga-ekpere chineke chineke ga-anabata gị n'ụlọ gị because okwukwe ọbụla na-enweghị ọrụ anaghị anabata okwukwe nwe ọrụ chineke na-anabata ya ekpere ji ezi obi kpee chineke ga-anabata ya nye anyị na ala Biafra anyị na-achọta ihe eji obi ọma na-achọ n'ihu chineke ka anyị kwado chineke makwara maka ya ihe anyị na-eme wụ ihe chineke gwara anyị anyị agaghị hapụ ihe a chineke mere anyị gwara anyị mewe ihe ọzọ thank you ndeewo udo dịrị gị o nwere ihe mkpamkpa na-akpa n'ala igbo mbụ ajọ ife na-eme n'ala igbo na nke ikpeazụ a ajọ ife ahụ bụ ụmụaka na-anwụ ọgwụ ike nke ndị igbo kpọrọ mkpụrụ mmiri ya ahụ ha wa ma ka ha si eme ọgwụ ahụ ha mechaa ha na-anwụ ya ọ na-eme ọtụtụ ime ha ara na-agba ha o nwe ndị o mebiri isi nkopụ o nwe ndị o mere ha nwụchaa ga gbuo mmadụ o nwe ndị ji ya kpaa akpakpakpakpa dị iche iche n'ala Igbo dịka onye nze na ọzọ n'ala Igbo kee ndụmọdụ yana atụmatụ ị na-enye ndị gọọmenti

onye gachaa school o nweghị ihe ọ ga-arụ ya nụ ewere mkpụrụ mmiri na-enye ya na-aṅụ but anyị nwechara we have health and highway securities otu abụghị n'ezi so ya ka m na-ekwu na anyị enweghị nchekwa n'obodo anyị ihe m na-agwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-aṅụ mkpụrụ mmiri gị ṅụọ ya nke gị agago o nwe onye anyị amaghị ihe ọ wụ anyị ji osopụta na-ahụ maka mkpụrụ mmiri ọ wụ ihe e si ofesi bute bubata ya ebe a ndị fulani ọ ha bubatara ya ebe a na-enye ndị igbo na-enye ndị onye gachaa school enweghị ihe ọ wụ ọ ga-arụ o bidozie na-aga ya na-aga e were ihe a nye ya ṅụ ụmụnne m ndụmọdụ m na-enye ụnụ taa bụ biko wedatanụ obi ma ụmụ okorobịa ma ụmụ ụnụ aṅụzila ihe ahụ ọ bụ ihe e wetara ka e ji bibilata ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa n'ala igbo mana ebibilata anyị ka ebe anyị na-aga ebibilata anyị chineke nyere anyị ala biafra ya nyere anyị ala igbo ala igbo bụ anyị ndị nwere ya ha achọghị ka anyị nọdụ ebe a ha na-achọ ihe ọbụla a ga-eji eme ka a scatter ya mana chineke ama nkwe mana ekpere niile anyị na-ekpe na krismas ahụ ndị nne ndị nna onye ọbụla baa n'ekpere ndị na-awara mkpụrụ mmiri ga-enwe na wepụ ya ụnụ hụ onye na-enye gị ya jide onye ahụ jụọ ya onye nyere gị ya anyị ga-eji aka anyị mata onye ọ wụ ji aka anyị punish onye ahụ n'ihi na anyị enweghị gọọmenti punishment anyị ga-enyekwa gị wụ aṅụzila nke onye nyere gị ya o nwe onye nyere gị ebe anyị bụ ya nkwanye na-enwe ha akwụkwọ enwe ha ọrụ ụnụ na-anụ ihe na-eme naijiria na Federal government ekwuola by next year pensioners ama nkwụ ụgwọ money cannot do uh, uh, many people aga ewe ha n'ọrụ yes gị wụ youth ị gachaa na school gaa gaa chọọ ihe ị ga-eme a na-arụ shoe ala a na-arụ belt a na-arụ ọtụtụ ihe ihe ọ bụla i bidoro na ị ga-enwe ego a na-eme agrik ihe ọbụla ị believe na ị ga-enwe ego chineke ga-enye gị ihe ị ga-enwe ihe ị ga na-arụ nwepụta ego agala nọdụ ofu ebe na-eche white collar job white collar job cannot come ọ ma mbịa white collar job enweghị ebe i ji aga ego ole ka a ga-akwụana gị mana gị bido ihe ị ga-amụ ọrụ mụọ ọrụ na-arụta ya bifọ gị mara ihe ị na-eme mgbe ọ na-eru one year or two years ị wụgo ọgaranya ị wụgo mmadụ a ga-akpọ gị bịa were ọrụ gị ajụ bikos ime n'ogbe employ ihe ị na-arụ mana gị gba nkịtị na-esogharị ijere na-esogharị ndị a mkpụrụ mmiri ị ga na-aṅụ ya enye gị ga-enwe isi ara agba gị ị pụọla na society nne gị na nna gị eluzuola gị ugbu a ị bakwara na ndị Igbo uru ị bara na Naịjirịa uru so ndụmọdụ m na-enye ụnụ na krismas a wụ ndị youth na ụmụ agbọghọbịa jee chọọ ihe ụnụ ga-arụ ụnụ gacha skuul wee satifiketi gị dowe sovereignty anyị na-abịa anyị nweta biafra ọda anyị enweta biafra ọrụ ga-adị onye ọbụla ga-ewepụta ya ebe ọ mara ule gị ịhụrụ ebe ọbụla ọma better than naijiria naijiria ma nlekwa gị anya ahụ ihe ha chọrọ ka anyị nwụọ ihe ha chọrọ ka anyị bibie mana chineke ama nkwe so anyị na-ekpe ekpere na krismas a sị biko onye ọbụla baa fasting and prayer that day a na-achụ afọ sị chineke afọ na-abịa abịa ya nye anyị our sovereignty ka anyị nọrọ n'onwe anyị otu anyị na-agba mbọ ya otu anyị ji through non violent na-achụ ya but don't go violent o don't go violent o anyị anakwa eji egbe na mma anụ onye ọbụla e nwere o ji egbe na mma anụ ọgụ wepụ ya mana ji ekpere na-agwa chineke okwu because chineke na-achọ onye obi ya dị ọcha ọ nwere ga-agwa ya okwu